Pa steering system pamenepa tikufuna tione kuti steering tikamati steering ndi yabwino timakamba chani? Timachecka bwanji kuti steering ndi yabwino? For example, the front wheel must react precisely to any turning of the steering wheel. That's point number one.

now tikupita ku braking system braking system tikukambirana za galimoto kumakhala ma brake awiri muli hand brake komanso foot brake so apa pano tikufuna tikambirane kwambiri za foot brake so tingamudziwe bwanji Breki wathu kuti ali bwino kapena sali bwino mgalimoto mwathu. Tisanalowe pa nsewu we need to check. Tingapange check bwanji? Point number 1, The brake pedal must allow for about 1 centimetre free play in the top position. Chimene akukamba pa point imeneyi ndi yakuti mukamponda breki wanu uja, Azi, amakhala ndi ka free play koti amapondedwa kenako ndi kulimba ka, ka free play kameneko kazi- kasapitirire 1 centimeter kuchoka pamene mwaponda kupita pasi kasapitirire 1 centimeter thats point imeneyo point number 2 kuti tingadziwe bwanjinso kuti break amene ndi wabwino Point number 2 ikunena kuti it must not be possible to press the brake pedal more than halfway down to the floorboard even when you depress it firmly and quickly. So chimene akufotokoza pamenepo nchakuti kuti tidziwe brake wathuyi kuti uyu sali bwino kapena ali bwino tikaponda brake amene asafike mpaka pa floorboard. Brake wabwino samafika pa floorboard. Brake amalimba samafika pa floorboard. Ngati mwalowa m'galimoto mwanu ndi kuponda brake ndi kupeza kuti akufika pa floorboard, musayendetse galimoto imeneyo ndipo musanyamuke ulendo umenewo, galimoto imeneyo ikuphani. That's point number two. So, point number three says the brake resistance must be fully es- established and the pedal must not go further down even if, uh, if you being firmly pressed. Point imeneyo kufanananso ndi yomwe ija simungaponde brake mpaka na pasi so brake wanu akuyenera Kukozedwa bwino lomwe kuti asachite zimene tikunena pamenepa zoponda mpakana kufikana pasi. So muonetsetse kuti brake wanu ndiwokozedwa bwino. So the brake resistant. must be fully established and if the pedal must not go further down if being firmly pressed pamenepo point imeneyo ngati mwaponda brake wanu mofulumira kwambiri mwamphamvu pakamodzi kaya mwapon- mukuponda pang'ono-pang'ono asachite kupitirira pa halfway kukafika mpaka na pa floorboard ameneyo brake ameneyo ndiowonongeka zivute zitani musayendere galimoto imeneyo ikuphani point yomaliza pa braking system um, ikukamba za nthawi imene mukuliza galimoto mungapange nayo chani foot brake one so the point says in power assisted brake the pedal is supposed to to drop a little when pressed down during engine startup mukamaliza galimoto yanu muonetsetse kuti phazi lanu lili pa foot brake so they say for power assisted brake

nyali komanso ma reflector amene amatipangitsa kuti amapangitsa galimoto ija kuti izioneka ngati nyengo sili bwino mwachitsanzo muli kuli chifunga kapena ndi usiku kuli mdima pakufunika kukhala ndi nyali zimene zimatithandiza kuti anzathu azitiona kuti tikupitapo kapena tikubwerapo komanso ma reflector so zimene tikufuna tikambirane pamenepo So tiyamba ndi nyali osati ma reflector, tikuyamba ndi nyali zathu. Tili ndi nyali za mitundu mitundu, tili ndi ma headlamp amene ndi nyali zazikulu zimene zimaunika patali, tili ndi ma indicator, tili ndi braking lights, nyali za brake, komanso tili ndi nyali za reverse. So nyali zimenezi ngati driver sakuzisamalira akhoza kuchititsa ngozi pa msewu. So, tikuyamba ndi nyali zazikulu. Nyali zazikulu akunena kuti two headlights with high beam must be capable of lightening up, up sorry two headlights with high beam that must be capable of lighting up the road at least 100 meters ahead of the car and low beam must be capable of lighting up the road at least 30 meters ahead of the road so akukamba za nyali zathu nyali zathu ngati zili zabwino zimaoneka mtunda wa 100 meters away kuchokera pamene ife tili so ngati taika pa dim Zimaunika mtunda wa 30 meters ndizimene tikukambirana pamenepo. So nyali zimenezi tufuna tikambirane kuti timayika ma full lights pa nthawi iti kuti aziunika pa 100 meters away. Timayika ma full lights ku malo amene kulibe ma street lights so ndekuti ndi madera akumudzi osati ma urban areas koma ma rural areas whereby simungapeze simungakumane ndi galimoto chisawawa nde mmayika full lights koma ngati nzanu akubwera mukuyenera kuyika pa dim paja zimaunika 30 meters away cholinga choti nzanu uja musamuthobwe mmaso so ngati driver akudziwa zimenezi ndekuti tikuchepetsa ngozi pa nsewu chifukwa ngati simuika pa dim nzanu akubwera mudzamuthobwa mmaso kenaku mwapangitsa ngozi pa nsewu nzanu akusempha nsewu so tikubwera ku nyali za livesi nyali za livesi zimangotidziwitsa Zimangodziwitsa driver amene ali kumbuyo kwathu kuti aone kuti nzathuyo akupita kutsogolo kapena kumbuyo. So zimenezi ndi za automatic mukangoika reverse nthawi yomweyo nyali zanu zimayaka. Indicator, Indicator timaika nthawi imene tikukhota ku right komanso ku left. So nyali zonsezi ndizofunikira kuzisamalira ngati ifeyo ma driver. fwa ndi mababu nde amapsa akapsa timayenera tivekeremo ena so ndi udindo wathu ngati ifeyo ma driver ndi cholinga choti ngozi zichepe pa nsewu. Tingomaliza ndi pa ma lights and reflectors timalize ndi ma reflector. Ma reflector tinganene kuti nditi mastika timene timamata ku galimoto yathu kumbuyo ndi kutsogolo komwe. So you as a good driver you need to know kuti kodi ndi reflector ya mtundu wanji imene tingamate kutsogolo ndi reflector ya mtundu wanji imene tingamate kumbuyo so kutsogolo timayika mas ma reflector a white kumbuyo timayika ma reflector a red ngati titapezanso a yellow ya yellow tikhoza kumata kumbuyo kumeneko. So in lights and reflectors tikumalizira pamenepo. Vehicle structure, instruments and controls timalize ndi wheels and tires. Hey, mwachidule tikambirane za mateyala pamenepo. Yeah, so tingadziwe bwanji kuti teyala lathu silili kapena teyala lathu ndi labwino timadziwira chani? So, mateyala athu ayenera kukhala amadindo okwanira ena amati ma threads eh? ya madindo azikhala akuoneka bwino lomwe ndikuti kamakamba za madindo amenewo akunena za timati chani izi Ku Chichewa ndiye ndi madindo eti. In English tunena kuti ndi ma threads zimene zimaoneka pamwamba pa tayala lija. So akunena kuti tayalanso lisakhale lotupa pena pake loti latupa. Akunena kuti tires must not be excessively worn, worn beyond required legal requirement. Tyres must be of the same tyres type, cross ply on each axle and correctly inflated. Yeah, so mateyala pamenepa tikukambirana kuti akhale ndi madindo okwanira lisakhale lotupa pena pake teyala likakhala lotupa kaya madindo akuoneka limenelo lichotseni limenelo silili bwino Komanso ku mateyala amenewa tikambirana za pressure, mpweya, mukuyenera kuyika mateyala ofanana size, pressurenso tiyikenso yofanana. Ngati teyala limenelo akunena kuti tizilipopa 250, tiyeni onse mateyala onse tiapope 250. Ngati teyala lathu silikukwanira 250 ndekuti limenelolo ndilakuphwa, silili bwino, it's not correct pressure. Tayala lathu ngati likufika 270 ndiye kutinso galimoto yathu singayende bwino, tikhoza kuchita nayo ngozi. Tiyenera kupopa mpweya wathu mu tayala mofanana ndi mmene zilili mmene atiikira kuti tikuyenera kupopa 250. So, ngati tayala lathu talipopa 250 ndiye kuti pamenepopo galimoto yathu ili safe kumbali ya pressure ku mateyala athu. So.

Ndekuti iweyo driver pamenepo ukukwanira. Ukuyenera kuonetsetsa kuti zimenezo ukuzitsatira. Takambirana zinthu 4. Now let's go to the human factor in traffic. So in human factor in traffic we have uh,

munthu akuthamanga kwambiri koma akuona kuti nyengo sili bwino kapena msewu suli bwino akuthamanga kwambiri zimenezi zimene zimayambitsa ngozi kwathu kuno so as a good driver we need to know the condition of the road or condition um, ya prevailing so which speed can i use Ndikuyenera kuthamanga bwanji kuti ndisapange ngozi? So another cause another common causes of vehicle related accident in Malawi is pro, improper overtaking. Improper overtaking. Maybe we have these road markings, this solid line. So this solid line ikutiletsa kupanga overtake iwe nkupanga overtake that's improper overtaking malo osayenera kupanga overtake iwe ndi kumapanga overtake that's improper overtaking loss of control it's another zinthu zimene zimapangitsanso kuti anthu azipanga ngozi loss of control Skidding, Skidding imayambitsanso zimene zimapangitsanso kuti ngozi ichitike. Unqualified and inexperienced drivers, so ngati munthu waphunzira ndiye kuti iweyo you are qualified. You are not an experienced driver. Eh? You are qualified, so you need to be experienced to get an experience. So munthu akuyenera akaphunzira zi- galimoto akuyenera kukhalitsa mu industry yo ndi kukhala ndi experience zimene zimapangitsa kuti ngozi zisamachitike. So

So kuti zimenezi zitheke, being observant, you need to know your code. A driver has got a code. So driver's code consists of three elements. We have uh, observe, decide and act. So any driver akuyenera kupanga observe, kupanga decision ndi kupanga act pa zimene iye waganiza. So Tikuyenera kupanga zimenezi ngati driver, kudziwa code yathu. Tingachi- zimenezi zingachitike malo ati? Nthawi iliyonse imene tikuyendetsa galimoto, driver akufunika kukhala alert komanso azipanga observe chilichonse chimene chikuchitika kumbuyo, kutsogolo kwake, m'mbali including pamene akulowa munsewu. Akuyenera. atsatire code yake imene ndi observe decide and act mwachidule kuti tisayiwale ODA, observe decide and act so nde tikatero driver ameneyo ali fit pansewu kuti zimenezinso zitheke driver akuyenera kuyang'ana patali look far ahead ngati msewuwu ndi wa straight maso ake a driver ndi abwino bwino akuyenera kuyang'ana 400 meters away kuchokera pamene ali 400 meters away ndiye kuti munthu ameneyi akhoza kupewa ngozi akuyeneranso ku Kuonetsetsa kuti maso ake sakuyang'ana mbali imodzi, akuyenera kuyang'ana mbali zonse. So keep your eyes moving. When we say keep your eyes moving, keep your eyes moving means that you look around laterally and far ahead but not to fix your gaze.

kukhala driver akuyang'ana mbali zonse akuyang'ana chinthu chilichonse chimene chili choopsa chili around galimoto yake ameneyo akukwanira kukhala driver So take frequently looks in the mirror. We have rear view mirror and side mirror. So every 5 to 8 seconds you need to check

Ukuyenera kutembenuka ndithu, kutulutsa mutu wako ndi kuyang'ana malo amene ali owopsa kwa iweyo. That's blind spot. So you need to check all the blind spot before changing lane. So let's go to factors that influence your driving skills. In factors that influence your driving skills, we have uh, distractions. When we say distractions, we are talking about things zinthu zimene munthu amapanga oti ndi driver kale wa experience koma kupanga zinthu zimene zikhoza kupangitsa ngozi pa msewu. Mwachitsanzo, we say distractions, munthu akuchuna wireless yake akuyendetsa galimoto kumachuna, zimasokoneza kuyankha foni, kumadya mkono inawo pa steering ina pa apozi. Ena taonapo ndithu aku- anatenga kapu ya tea nkumama, zimenezo zoyambitsa ngozi pa msewu, that's distractions. So Um, Another factor that influences your driving skills is a strong emotion. When we say strong emotion, uh, we now want to wagwia eh wagwia ndi ina yake wayambana na bega wayambana ndi ndani ndikupita pa nsewu zimene zija zimayambitsa ngozi chifukwa mmaganizo mwako mmakhala muli zomwe zija mukazindikira wapanga ngozi so ngati munthu uli ndi wa, wa, uli mu strong emotion sitinganenenso kuti strong emotion mwina ndi wakwiyitsana ndi wina wake yekha yayi koma mwina wasangalala kwambiri munthunso wasangalala kwambiri sikuyeneranso kuyendetsa galimoto chifukwa umapanga zinthu zimene zikhoza kuchititsa ngozi pa msewu so that's strong emotion so another factor that influence your driving skills is fatigue hey, fatigue kutopa wayendetsa galimoto kuchoka kuno ukafika ku Mzuzu nthawi yomweyo kutembenuka kumabweranso Blantyre kuchoka ku Blantyre ukafika ku Mzuzu kuchoka ku Mzuzu ukafikanso ku Blantyre munthu umayamba kuguma thupi limatopa limakana so ngati kudzimva kuti watopa sukuyeneranso kuyendetsa galimoto that's a factor that influence your driving skills so another factor that influence your driving skills is uh, drugs driving under the influence of drugs so if you take drugs

watenga kwinini akubaya kwinini sukuyenera kuyendetsa galimoto pali mankhwala ena amagonetsa so driver sakuyenera kukhala wogona pali mankhwala ena amakupangitsa kuti ukhale weak ndi sukuyeneranso kuyendetsa galimoto so that's a factor that influence your driving skills osayiwala tikukambirana zinthu zimene zimapangitsa ngozi Zinthu zimene driver amapanga kuti apangitse ngozi koma ali kale driver wabwinobwino ndithu koma kungopanga zinthu mwachisawawa. So timalize ndi under the influence of alcohol driver wamwa mowa zimenezinso zimayambitsa ngozi. So Malawi kwathu kuno adabwera ndi lamulo loti don't drink and drive. So which means kuyendetsa galimoto utamwa mowa sikuloledwa. Koma potengera malamulo a ku Malawi kuno amene adapangidwa 1997 tifuna tiwerenge tione kuti Malamulo amenewa amaletsa kumwa mowa. Sitikunena kuti mowa ndi wabwino yayi, koma tifuna tione malamulo tsopano amene timayendera ku Malawi kuno. So choyamba tisanaone malamulo amenewa, tione chati chimene chikufotokoza za alcohol concentration and risk to be involved in accident. So atiyikira blood alcohol content komanso accident risk. Mwachidule atiikira uh, mafiga amene mwina titati tamwamowa ndikupezeka ndi figa imeneyi m'matupi mwathu kapena m'magazi mwathu ndi ngozi zingati zimene tingapange. Mwachitsanzo atiikira atiikira 0.05 akunena kuti munthu atapezeka atiikira 0.05 grams per 100 mils of blood so akunena kuti munthu atati m'magazi mwake mwapezeka mowa wochuluka 0.05 grams per 100 mils of blood ukhoza uli pa chiopsezo choti ukhoza kupanga ngozi 4 so sakunena kuti wapanga kale ngozizo koma wangokhala pa chiopsezo choti ukhoza kupanga ngozi zokwana 4

Point 1 5 akunena kuti tili pa chiopsezo chopanga ngozi 40 pamene 0.20 tili pa chiopsezo chopanga ngozi 145 so imeneyi ndi tchati chabe imene akafukufuku anapanga ah, za mmene mowa umagwirira ntchito m'malungu mwa munthu thupi mwa munthu so Tikati timwe mowa tiziona kuti timamwa bwanji komanso ndi ma zotsatirapo zake zingakhale zotani titati tamwa mowa wochuluka motere. So tikufuna tione kuti kodi according to research amanena kuti chani. Akunena kuti drivers under the influence of alcohol or drugs cause many accidents on the road. According to research, your risk is increased if your alcohol content is exceeding blood alcohol level of 0.05 grams per 100 mils of blood. apa akungokamba za 0.05 aku- akungotsimikizira kuti a research aja atapanga research apa apeza kuti utati wa- wamwa mowa wochuluka chonchi ukhoza kupanga ngozi zochuluka So tibwera ku tinakambirana za act yathu ya Malawi, malamulo a Malawi amanena kuti chani? Akunena kuti the Malawi Road Traffic Act 1997 states that no one must drive or attempt to drive a motor vehicle when he or she is under the influence of alcohol which exceeds 0.08 Which means ku Malawi kuno lamulo lathu akunena kuti tisapitilire kumwa mowa wochuluka 0.08. Tikamwa mowa wochuluka chonchi ndiye kuti akhoza kutimanga. Talakwira lamulo akhoza kutimanga. Kusonyeza kuti kumwa mowa amalola.

Munthu umaona speed yako mmene ungayikire ndi mmene tikuzionera zinthu pa msewu paja. Nthawi zina mnzathu ali patsogolo, ife tili pambuyo. Kodi ndi distance yayikulu bwanji imene tingasiye kuti tisachite ngozi pakati pa mnzathu ndi ifeyo? The proper distance is 2 seconds. Mabuku athu amakamba za 2 seconds meaning mwaona chinthu modzidzimutsa pa 2 seconds muzikwanitsa kupanga control galimoto yanu ndikuima osapanga ngozi. So ena mwina angamadabwe kuti a 2 seconds tikukambirana za distance nde tizikambaso za seconds. We are talking about in within 2 seconds uzikhala kuti wapanga action. Galimoto ija ndikuima osapanga ngozi which means uziona galimoto ya nzako pakhale space ndithu. Manually tikhoza kungoona kuti teyala lathu la teyala la nzathu amene ali ku tsogolo kwathu la kumbuyo tiziliona koma ngati sitikuliona ndiye kuti tamuyandikira kwambiri tikhoza kuchita ngozi. So pamenepo tichokepo. Tidakapitirira popanga selecting the proper speed pa judgement of speed and distance.

msewu wathu ndi uwu galimoto ikuchokera uku so before kufika apa umakhala wakumana ndi zikwangwani zokuchenjeza zokudziwitsa kuti kutsogolo kwako kuli bend so ngati waona chikwangwani chimenecho uyenera kuyika spidi yogwirizana ndi malowa koma ukayika spidi yosagwirizana ndi malowa zimapeto ake munthu amasempha msewu munthu amasempha nsewu zimene ndi zolakwika zimene mukhoza kupha nazo anthu zimene mukhoza kudzipha so mukamapanga selecting the proper speed you need to judge the speed and distance mmene zinthu zilili

Zimene tikukambirana apa mwina sitikuzimvetsa koma tikambirane chonchi. Tifuna kukambirana mukuyendetsa galimoto ndiye mwaona china chake chodzidzimutsa. Pamachitika chani before stopping? Musana musanayime pamachitika chani? Umaganiza kaye. Ukaganiza ubongo umakuuza kuti ponda breki. Nde ukaponda brake galimoto ijaso simayima pompo pompo pamakhalaso ka distance kena kake imayenda kwaa so ka distance kamene ukaphatikiza zonse zikuchitikazi zimene kamatchedwa ka stopping distance nthawi yoganiza nthawi yopanga zinthu nthawi imene galimoto ikukayima distance yonseyi imatchedwa stopping distance So from there, let's go to 3.10. 3.10 is turning within the road. Kutembenuka munsewu momo, galimoto isatuluke munsewu. Mwachitsanzo mwina mwaloyira kutsogoloku nde mwayiwala china chake kufuna kutembenuka ngati malowo akukulolani kutembenuka kubwereranso kumene mukuchokera so timayuza zinthu ziwiri U-turn kapena 3-point turn so chimene tikukambirana apa it's 3-point turn so which controls must be used when you make 3-point turn pali china clutch foot brake indicator ndi zina zambiri zimene timagwiritsira ntchito kuti galimoto yathu itembenuke ibwerere kumene tikuchokera so 3-point turn is turning within the road yeah so now let's go to parking in different spaces apapa ndifuna tikambirane ma types of parking mwachitsanzo

You go straight, straight ngati mukudutsa mukupitirira pamene mukufuna kulowa paja kenako mukakaima stop mukuyika reverse gear ndikuyitchola galimoto yanu ndikukalowa pamene mmafuna paja so that's reverse parking parallel parking

so kuti timvetse bwinobwino ah, ndi kupanga paki galimoto chitsanzo chake tipereke kupanga paki galimoto mbali mbali mwa msewu mumaona ena amapanga paki galimoto mbali mbali mwa msewu kungoyalana so mwina ngati apa sichikuonetsetsa chithunzichi tikukambirana za parallel parking mwina tipange apa galimoto ina yayima apa ina yaima apa, apa pali space, galimoto ina yaima apa, apa pali space, inanso yaima apa. Nde inuyo muchokera uko, mufuna kukapanga paki apapa, uwu ndi msewu, nde mufuna kungopanga paki mbali mbali. Ndetu chimene mmapanga ndikupitirira kakhanga ndikukaima apa, ndikuyika reverse gear Ndikubwera, ndikudzaima apa, kenako ndikuikanso giya forward, ndi kukaima apa. Ndiye kuti mwakhala now in parallel parking. Ngati sitinamve, sitinamve chithunzi ichi, figure iyi ngati sitinaimve, ndikukhulupirira apa zamveka. So that's uh, parallel parking. So now let's go to roundabout. Ambiri timachita mantha kuti ah, pa roundabout tingalowe bwanji? Pa roundabout tingayende bwanji? It's simple. Let's discuss kuti kodi tingachite chani pamenepa pa roundabout. Pa roundabout pamenepa tifuna tikambirane zinthu izi. Choyamba ndi ma position, ndekuti tikukamba za position ndekuti munthu afunika choyambirira asanakalowepo adziwe kumene akupita. Akakalowapo ndi akukapita kuti, fa pali misewu yambirimbiri. Akakalowa akalowera kuti, ndekuti tikufuna tikambirane za ma position. Tikambirananso za zokhudzana ndi ma indicator, kuti kodi ndi nthawi iti imene tingayike indicator nanga ndi nthawi iti imene sitingayike indicator. Nanga ndi nthawi iti imene tingapange cancel indicator ndi kusintha kuyika ya mbali ina? Tikukambirana kwambiri za ma indicator ndi ma positioning mmene tingayendere pa roundabout. So tiyamba ndi position. Position imatengera ndi kumene iweyo ukufuna ukapite. Mwachitsanzo, pa roundabout pano pali misewu yokwana 4 ndiye kuti wina ndi uwu, wina ndi uwu, wina ndi uwu, wina ndi uwu. Aaa popeza tikukambirana kuno zinthuzi ku Blantyre tiyeni titenge chitsanzo cha pa Shoprite, roundabout ya pa Shoprite kaya ena amati ya pa Chichiri eh, koma titenge imene ija pa la- ya pa la- ya pa Shoprite nde uku kukhale kuti ndi ku msewu wochoka ku Blantyre uku Uku kukhale kuti ndi ku Kwacha. Uku kukhale kuti ndi ku Limbe. Uku Makata. nde munthu amene tikufuna tigwiritsire ntchito ndi amene akuchokera ku Blantyre akuyenda bwanji kaya apita ku Makata kapena apita ku Limbe kapena apita ku Kwacha kapena afuna abwererenso kupita ku Blantyre ndi amene tikufuna tigwiritsire ntchito munthu wochokera uko tikuyamba ndi munthu amene afuna kupita ku Makata sakufuna kuizungulira roundabout iyi afuna kungolowa ndikukhota kumakati ndekuti position yake sangakakamire uku iyayi abwera uku pamene akubwera uku Thank you for coming to Atuweni Driving School. This is Highway Code 2 imene ndangomaliza kumeneyi. So, tiyeni tonse amene taphunzira tigwiritsire ntchito zimenezi cholinga choti tisakachite ngozi pa msewu this is for safety so this is highway code 2 ngati mmene tinaphunzirira highway code 1 ija amasaini iyi ndi highway code 2 tathokoza kwambiri aliyense amene akubwera kuno kwa Atuweni driving school kuti tiphunzire zimenezi cholinga choti tichepetse ngozi pa msewu tikuthokozani kwambiri

So lets look at the warning signs. Tingaziwe bwanji kunena kuti awa ndi ma warning signs kapena awa ndi ma regulatory signs kapena awa ndi ma directions. Ma warning signs key point yake ndi yonena kuti iwo amapezeka in a ama amakhala in a triangular form kapena in a triangular shape whereby amakhala ma colors awiri red and yellow. Ma warning signs amene ali mu red amakhala kuti iwowa ndi a permanent. Ma warning signs amene ali mu yellow amakhala kuti iwowa ndi a temporary. Apapa sitikuziwa kuti akutipanga warn chani. Timaziwa kunena kuti akutipanga warn chakuti chakuti chakuti. Pakuona ma symbol amene amayikidwa mma triangle muja. Chifukwa ma triangle paokha ma za ma colors ya red ndi yellow singakhale warning sign. Sitingaziwe zoti akutipanga warn chakuti chakuti. So timayenera kuti timaziwa zoti akutipanga warn kunena zoti kutsogolo kwathu kuli chakuti chakuti pakuona ma symbol amene amayikidwa mkati muja. So tiyambe ndi kuona ma warning signs amene kuti akhoza kutipanga warn chani ndi chani tiyambe yoyambirira Ah, apa akutipanga warn kunena zoti kusogolo kwathu kuli crossroad akutipanga warn kunena zoti kusogolo kwathu kuli crossroad Ah, crossroad for example tikuchokera kuno nde kuti kusogolo kwathu kwadusa nsewu wina it's either kuchokera uko kapena kuchokera uko koma wadusa ndi sewu umene tikuye- tikuyenda ifeyo koma sitikuziwa zoti tadusana ndi sewu waukulu kapena ayi angotipasa kuti ndi crossroad chabe ya number 2 akutipanga warn kunena zoti kusogoloko kuli priority crossroad priority crossroad imakhala yonena zona kuti sewu umene tikuyendawo ndi tili mu sewu- tili mu main road tikumana ndi uh, sewu wina ukudusa kusogolo kwathu umene uli sewu waung'ono imene imatchedwa priority crossroad whereby amene ali- aku- amene ali mu crossroad yati amene akuti they should give way or they should yield ife tiduse chifukwa timakhala tili mu main road tili ndi right of way iya number 3 akutipanga warn kunena zoti kusogolo kwathu kuli Secondary crossroad Secondary crossroad imakhala ife tikuyenda msewu waung'ono whereby kutsogolo kwa crossroad ife tikuyenda msewu waung'ono kutsogoloko tikumana ndi msewu wina umene uli waukulu umene wadusana ndi msewu wathu and timayenera kuti ife tipereke mpata kapena tiime tiwapase mpata amene aku, aku, a, akuyenda mu crossroad chifukwa amakhala ali mu, ali mu main road amakhala ndi right of way Eya number 4 yo akutipanga warn kunena zoti kusogoloko kuli T junction. Akutipanga warn kunena zoti kusogoloko kuli T, T, uh, T junction nsewu umene tikuyenda timakhala kuti timadusana ndi nsewu wina. Tiyerekeze ngati mene palili pa Zalewa kapena pa Mwanza turn off paja. Tikamachokera nsewu wa ku Lilongwe amatipanga warn kunena zoti kusogoloko kuli T junction. Inayo akutipanga warn kunena zoti kusogoloko kuli skew T junction. Ya skew T junction ndiyonena zona kuti sewu umene tikuyendawo of course ili ili mu form ya T junction komano ndiyonena zoti ndi wa slanted like chifukwa chake akutipanga warn kunena zoti kusogoloko kuli skew T junction wina wapangira ku right wina wakuchokera ku left. Inayo akutipanga warn kunena zoti kusogoloko kuli side road junction from left, inayo side road junction from right. Ya side road junction from left let's assume kuti we are coming from Mwanza and we are heading to Blantyre. Ndiyeno tikafika pa, pa junction imene ija pa Mwanza turn off paja. Tikamachokera ku, Bla- ku Mwanza amayenera kuti atipange warn kunena zoti kusogoloko kuli side road junction from left. Chifukwa nsewu umene ukuchokera ku Lilongwe atijoyina kuchokera ku left. Chimodzimodzi ya ku right. Sewu umene tikamachokera ku Blantyre kumapita ku Mwanza. Sewu umene watijoinira wochokera ku Lilongwe watijoinira kuchokera ku right chifukwa chake ikutchedwa side road junction from right. Inayo akutipanga warn kunena zoti kusogoloko kuli staggered junction. Staggered junction ndiyonena zoti sewu umene tikuyendawo tikumana ndi ma junction angapo mosogozana. Tikumana ndi junction yoyamba tikumana ndi junction yachiwiri mosogozana. Instead of kuti akanatha akanatha kutipasa side road junction from right uh, right fro- side road junction from left angotitsogoza angotipasira pakamozi timakhala kuti tikuziwa zoti okay sewu umene ndikuyendawu ndikumana ndi junction yoyamba ndikumanaso ndi junction yachiwiriso inayo akutipanga warn kunena zoti kusogoloko kuli end of dual roadway end of dual roadway timakhala ndi yaku right ndi yaku left yomwe imene imakhala kuti tikuyenda s- misewu imene misewu imene ikuyendayo ndi misewu iwiri ena akuyenda uku ena akuyenda uku ukukatha msewu ukakhala umozi Ndiyeno akuyenera kuti atipange warn kuti chifukwa malo amene ajawa ndi oopsa ndiye akuyenera kuti atipangiretu warn kunena zoti kutsogolo kwathu kuli end of dual roadway let's go ku msewu wa mwanza wa zomba tikapita ku zomba tikamachoka ku Chiradzulu kumapita ku zomba pamene paja pali end of dual roadway ikakhala kuti tikuchokera ku zomba tikubwera kuno ku Blantyre tikafika pa malo amene imakhala start of dual roadway chifukwa mukama mukamachokera ku zomba kumabwera kuno ah, kuma- kumalowa mu Chiradzulu imakhala nthawi zoti mukuchokera msewu umodzi kukapanga split kukakhala misewu iwiri chifukwa ima chifukwa chake imatchedwa beginning kapena start of dual roadway inayo akutipanga warn kunena zoti kusogoloko kuli hairpin bend hairpin bend ndi yoonetsa kuti msewu umene mukuyendawo pali mume- mumayenda mokhala ngati mukubwerera kumene mukuchokera Inayo akutipanga warn kunena zoti kusogoloko kuli tu- ah, two way traffic two way traffic ndi yoonetsa zoti msewu umene tikuyendawo ena akupita uku at the same spot enanso akubwerako for example ngati mmene ulili msewu wa M1 ena amapita uku ena amakhala akupita mbali inayo ena amakhalanso akupitanso mbali inayo pamene inayo akutipanga warn kunena zoti kusogoloko kuli two way traffic crossroad two way traffic crossroad imakhala like sewu umene tikuyendawo kusogoloko tikapeza sewu umene ena akupita mbali yawo ena akupita mbali yawo ndiye poti malo amene aja ndi oopsa akuyenera kuti atipangiretu warn kunena zoti kusogoloko kuli two way traffic crossroad Uh, inayo akutipanga warn kunena zoti kusogoloko kuli concealed driveway concealed driveway imakhala like tima invisible junctions like ti- tichi- chichewa chake ticho timati uh, timajunction tosaonekera ndiye akutipanga warn kunena zoti kusogoloko kuli timajunction tosaonekera timakhala kuti amene aja ndi malo oopsa koma poti samaonekera uh, chifukwa zima ngozi nthawi zina zimatha kumachulukira malo ngati amene aja ndiye poti ndi pamalo poopsa akuyenera kuti msewu umene umene tikuchokerako atipangiretu warn kunena zoti kusogoloko kuli concealed driveway akhoza kukhala ku right akhoza kukhala ku left akhoza kukhala mbali zonse Inayo akutipanga warn kunena zoti kusogoloko kuli pedestrian crossing. Pedestrian crossing ena amati zebra ena pamene timaolokera anthu paja ndi pa pedestrian crossing. Ndiye chifukwa kuti malo amene aja ndi oopsa akuyenera kuti atipangiretu warn kunena zoti kusogoloko kuli pedestrian crossing. Inayo akutipanga warn kunena zoti kusogoloko kuli yield traffic control yield ahead. Uh, akutipanga warn kunena zoti kusogoloko kuli traffic control yield kapena traffic uh, there is a traffic control yield ahead imeneyi ndi yield kapena give way timayenera kuti ife tipereke mpata tikaona sign imeneyi timayenera kuti tipereke mpata kwa anthu amene ali kusogolo kapena oncoming traffic kapena anthu amene let's say Tikhoza kupanga yield pa T junction ngati mmene palili pa T junction ya pa Chingeni tili ndi yield sign timapereka mpata amene akuchokera ku Blantyre kaya pa roundabout timapanga yield kapena timapanga give way kaya pa pedestrian crossing timapanganso give way ndiye ngati pali malo amene tikuyenera kuti tikapereke mpata kapena pali mas- pali sign imene akuyenera kuti akuti atipangiretu warn kunena zoti kuli traffic control yield ahead Ina ya kutipanga warn kunena zoti kutsogoloko kuli traffic control, stop ahead, imene ili yonena zoti malo amenewo tikaima. For example, pa Zalewa roadblock tili ndi stop sign imene we, a, imene aliyense akamachokera kaya ndi mbali ya ku Blantyre kaya akamachokera kuma Zalewa uku Bla- ku Lilongwe amaima malo amene ajawa kuti acheke zina ndi zina. Therefore malo amene ajawa ndi oopsa, tikhoza kunena zoti ndi oopsa poti anthu amakhala akuyenda wapansi ena kugwira ntchito Zinthu zambiri zimachitika malo amene ajawa. Therefore ndi malo oopsa chifukwa chake amayenera kuti atipangiretu warn kunena zoti kutsogoloko kuli stop sign. Pa stop signpo anthu ayima akupangapo ntchito akugwirapo ntchito zosiyanasiyana. Nde amakhala akutichenjeza ife kuti tiyende tipange tikhale anthu oti osamala. Chifukwa kupanda kutichenjeza ndekuti apa ngozi zikhoza kumachulukira. Apa akutipanga warn kunena zoti kusogoloko kuli railway crossing. Railway crossing msewu umene tikuyendawo wadutsana ndi njanji kaya ukulowera ku kummawa kaya ukulowera kumadzulo it depends kuti njanjiyo ikulowera mbali yakuti. Once msewu wathu umene tikuyendawo wacrossana ndi njanji akuyenera kuti atipange warn kunena zoti kusogoloko kuli uh, railway crossing. For example, here in Blantyre we having one pa along uh, Magalasi road, Machinjiri area 1, ku Limbe njanji imachoka uku kupita ku CEAR ku depo kwawo kuja tili ndi njanji pamene paja anatipanganso warn kunena zoti kutsogoloko kuli railway crossing kapena pali njanji ina akutipanga warn kunena zoti kutsogoloko kuli tunnel. Ngati akutipanga warn kunena zoti kusogoloko kuli tunnel tunnel ndi phanga ngati kuli akuphanga of course ku Malawi kunoko sindikuz tilibe kumene tili ndi phanga msewu wathu umene wadutsana muphanga koma maiko anzathu tili nawo therefore malo aja amakhala onena zoti ndiwoopsa akuyenera kuti atipangiretu warn kunena zoti kusogoloko kuli phanga akhoza kutipanga warn zimenezo poti mwina zikhoza kukhala kuti phanga lija ndi lalifupi kapena mwina olo kuli mdima umene sitikuziwa chimene akutipangira warn koma malo aja ndi onena zoti ndiwoopsa Nde amayenera kuti atipangiretu warn kunena zoti tsogoloko kuli phanga ngati mene apangira apa akutipanga warn kunena zoti tsogoloko kuli channel inayi akutipanga warn kunena zoti tsogoloko kuli one vehicle width structure one vehicle width structure ndi pamalo pamene pamadusa galimoto imodzi sangadusana awiri for example tipite pa ma weighbridge pa Chingeni tili ndi weighbridge kunoko ku Blantyre Tili ndi tinayo pa Lirangwe ndi malo ena ndi ena. Pa one vehicle width structure timadusa galimoto imodzi, pa Weighbridge paja sizingatheke kuti azidusa magalimoto awiri. Ndipo ndipo pamene paja pali one vehicle width structure imadusa galimoto imodzi modzi. Nde ngati pali malo amene ngati amene aja akuyenera kuti atipangiretu warn kunena zoti kutsogoloko kuli pa malo pamene pamadusa galimoto imodzi imene imatchedwa one vehicle width structure. apa akutipanga warn kunena zoti kutsogoloko uh, kuli uh, road narrows from one side ku right komanso ku left road narrows from one side ndi yonena zoti sewu umakhala kuti ndi waukulu komano ukuchepa sitikuziwa zoti kuchepera mbali iti ndiye timasiyanisa one side uh, one side only kapena both sides ya one side only ndi yonena zoti sewu ukuche- ukuchepera mbali imodzi kwina kuli bwinobwino komano ukuchepera mbali imodzi ndekuti ngati mukakhala ngati muku ngati mukupita kukuchepera ku right mukamabwerera ndekuti kuyenera kuti chi- uh, akupaseni saini yonena zoti mu- ikuchepera ku left kapena mwina kuchepera ku left mukabwera kumbali inayo ikhala ya ku right Uh, pamene inayo ndi road narrows from both sides ya ku right ndi ya ku left yomwe ndekuti seuwo ndi waukulu koma ukuchepa ukuchepera mbali zonse both ku right ndi ku left komwe From there, we are we are done with uh, the warning signs. Let's go to the hazard mark signs. Ma hazard mark signs ndi zikwangwani zimene zimakhala za malo oopsa. Kusiyanisa kwa ma warning signs ndi ma hazard mark signs amakhala onena zoti ma Warning signs timati chenjezo la malo oopsa pamene ma hazard mark signs amakhala kuti zikwangwani za malo oopsa ndiye tingoonako zikwangwani zina zochepa pa ma hazard mark signs eya atipatsa danger plate danger plate imakhala kuti pamalo pamene tikuyenda sewu umene tikuyendawo pali malo ena ake sali bwino koma mbali yakuti mbali ya kumanja ndiye kuti uku sitikuyenera kuti tiyende mbali yakuti tikuyenera kuti tiduse mbali yauku chifukwa ah, atiloza kuti uku ndi kumene sikuli bwino Zikhoza kutheka kunena zoti apapa pali zenje kapena nsewu uja wakumbika nde wakumbika mbali yakuti yaku right tikuyenera kuti tiyende ku left pamene apa kumene sikuli bwino kuja ndi ku left tikuyenera kuti tiyende ku right iyi ndi railway crossing after kutipanga warn kunena zoti kusogoloko kuli railway crossing pamene pali railway crossing paja amatipasa iyi yo- ah, oni- iyi sign iyi yochoka pa ma hazard mark signs ngati imene ili kulili kumachinjiri pa area 1 anatipangiratu warn then anazatipasa Iyi ya railway crossing koma yochoka pa ma hazard mark signs pamene malo ena ndi ena amatha kungophatikiza koma ndi chimodzimodzi. Iyi double railway crossing. Iyi ya double railway crossing ndi yonena zonena kuti tikhoza ku- kudusana ndi njanji ziwiri kapena zingapo mosogozana. Ndiye kuona kuti atipase ichi kutipasa china kutipasa china amangotipasa ngati ichichi. Apa akutipasa cha T junction chevron T junction chevron let's let's go pa mwanza turn off paja pa zalewa paja anazatipanga warn kunena zoti kusogoloko kuli T junction tinali tisanafike pa T junction paja apa ndo tafika pa T junction peni peni paja ndi apa atipasa T junction chevron imene imaloza sewu wopita ku mwanza imene imaloza sewu wopita ku blantyre amene tikuchoka ku lilongwe ndi amene timaona chikwangwani chimenechi Ndiye imene imatchedwa T junction, chevron, ma arrow ake amathawana, ina imapita uku ina imalozera uku, pamene iyi ndi dead end or road closed chevron. Dead end or road closed chevron imene imakhala ndiye zoti kulibenso msewu wina uliwonse, uku watha uku watha, ma arrow ake amakumana pakati. Tisiyanitse ma, ma, tisiyanitse T junction chevron ndi dead end or road closed chevron. T junction chevron ma arrow ake amathawana amapita m'mbali pamene a dead end or road closed chevron ma arrow ake amakumana pakati ndi pamene timasiyanisira apapa zisamatisokoneze. Ndiye ina timakhala nayo like uh, imatha kuoneka ngati iyo imene imatchedwa sharp curve chevron Sharp curve chevron kumawonetsa izi akhoza kutipanga warn kunena zoti kutsogoloko kuli sharp curve imene imakhala kuti pa pa msewu omwe tikuyendawo wakhota kwambiri ku right kapena ku left tisanafike pa sharp curve paja now tikafika pa sharp curve paja amatipasa chikwangwani chimene chimaoneka nthawi zina ngati ichi chimene imatchedwa sharp curve chevron olo pena amatha kutipasa titatu chonchi onsewa ndi chimodzimodzi amene amatchedwa sharp curve chevron uh, From there let's move to regulatory signs. Ma regulatory signs amakhala zikwangwani zimene zimakhala zolamula. Zikwangwani zimene zimakhala zolamula. Ah, akhoza kutilamula kuti mwina tipange china cha- tipange chakuti chakuti chakuti chakuti chakuti kapena sitikuloledwa kupanga chimenechocho ndiyeno tikuti tasiyanise ma regulatory signs kuti tamvesese of course tikhoza kumangowapanga list down onse komano akhoza kutisokoneza ndiyeno kuti tamvesese kuti ma regulatory signs amapanga chani kapena ndi amaoneka bwanji kapena amagwira ntchito bwanji tikuyenera kuti taso- tasiyanise between ma command signs ndi ma prohibitive signs Uh, tisiyanise ma command signs ndi ma prohibitive signs uh, ma command ma- also ma regulatory signs also amakhala in a circular form ndiye key point yake amakhala in a circular form or in a circular shape whereby amakhala amakhala zawiri Red and yellow, Blue timathanso kumuika nthawi zina amakhala kuti ndi wa permanent blue and red wa permanent yellow amakhala kuti ndi wa temporary ndiyeno tiyambe kuona ma command signs kuti amaoneka bwanji akhoza kutipasa iyi imene imatchedwa uh, minimum speed tikhoza kuyendera speed ina iliyonse koma tisapitirire 50 Nthawi zambiri akatipasa iya minimum speed amakonda kutipasa malo onena zoti iwo ndi a busy. For example tikamayandikira mmisi mwina mmisika or mma town mmene sangatipase like higher 100 ndiye kuti ngozi zichulukirapo chifukwa chake amatipasa iya minimum speed ya 50 nthawi zambiri imakhala ya blue colour. Pali. iyi imene imatchedwa ikhoza kuyika 10 t kaya ikhoza kukhala 12 t imene 12 tons nthawi ukuyika tikakhala ma regulatory signs timaitcha vehicles exceeding mass only vehicles exceeding mass only ndiyonena zoti kuti magalimoto amene akuyenera kuti aduse malo amenewo ndi amene akuyenera kuti akhale opitirira 10 tons kapena 12 tons kukwera mmwamba chimodzimodzi ngati pa weighbridge paja Pa weighbridge simu simuna ndipo sizatheka galimoto yaing'ono kukadusa ku weighbridge kuja ndiye kuti asochera. Komano amene amakadusa kumene kuja magalimoto ndi akulu akulu for example ma coach or ma truck kumene oti anyamula katundu zolemera amakadusa ku weighbridge kuja. Pamene ang'ono ang'ono amakadusa nsewu ku weighbridge kuja sizimaakhuza. Ndiye kuti pamene pajapa akuyenera kuti mwina atipase iya vehicles exceeding mass only. Ngati galimoto yathu ikupitirira 10 tons kalemedwe kake tikadusa ku weighbridge. Uh, ngati sikufikira pamenepopo ndiye kuti tidutsa kunja kuja weighbridge ija siikutikhuza chifukwa chake timasiyanirana pamene pa pa malingana ndi amene ajawa akhoza kutipasa ina imene ili turn right kapena imene akhoza kutipasa turn left

kapena imatha kuoneka chonchi imene ikutchedwa proceed straight only m'town ya Blantyre apanga ma one way asintha misewu pompano nefona asintha misewu ambiri ndi ma one way for example tikamachokera ku crossroads hotel tikudusa Mount Soche tikuseseka tikupita kwa Kandodo Corner Shop Anatipasa chikwangwani cha Proceed Straight Only pa Mount Soche paja. Tili ndi msewu wina umamba umalowa ku Victoria Avenue, tili ndi msewu wina umapita straight kupita ku Kandodo. Koma sizingatheke tikamachokera kumtunda kuno kukhota ku Victoria Avenue kapena ku National Bank kaya tikupita ku kaya tikupita ku ku Escom sizingatheke chifukwa ndi one way. Magalimoto amachoka kumene kuja kumabwera kuno kudzalumikiza pa T junction

Amatiuza switch head lamps on. Switch head lamps on ma la ma head lamps ndi nyali zimene zimakhala zounikira za usiku zikuluzikulu zimakhala kusogolo zija amene aja ndi ma head lamps ndiye nawo akutiuza pamalo pamenepapo kuti we should uh, switch our head lamps on tena zoti ma command signs amakhala kutilamula kuti tipange zimenezo zi- tikhale kuti tikufuna kapena sitikufuna ndiye iyi imatchedwa ya switch head lamps on akhoza kutipasa iyi Uh, pedestrians only pedal cycles or pedestrians only ndekuti pamalo pamenepo pakuloledwa ndi mapedestrians okha kapena mapedal cycles or mapedestrians okha komano ife ndi magalimoto athu pamalo pamenepo sitikuloledwa from there let's move on to prohibitive signs Aaa ma prohibitive signs ndi zikwangwani zimene zimakhala like zotilesa ma command signs akutilamulira ma prohibitive amakhala kuti iwo akutilesa ndiye pali zinthu zina zimene amakhala kuti mwina muja kuma command kuja anatilamulira pamene tikabwera kuma tikabwera kuma prohibitive zinthu zina zija amakhala akutilesa chifukwa choti tikusiyanisa ma command ndi ma prohibitive kuti timvesese kuti kuti kuti ma regulatory signs amapanga chani kapena amatiuza kunena kuti chani

atipasa e ya 100 kilometers per hour iyi nthawi zambiri amatipasa ku ma freeways ma freeways amakhala kuti ndi misewu yonena zoti sikhala bize kwambiri ngati imene muli ma urban areas amakonda kukhala kwambiri ku ma rural areas for example m1 road pali malo ena sikhala bize Sewu wa Zombaso sukhalaso busy ndiye malo ngati amene aja anatipasa iyi ya speed limit imene imatchedwa 100 ayi imapatsidwa ima ama tinapatsidwa 100 kilometers per hour whereby aliyense amatha ku ambiri akaona chikwangwani chichi amathamangira pa 100 koma sakuyenera kuti apitirire akhoza kuyenda 90 80 koma ambiri ama amathamangira 100 sapitirira pa 100. pamene iyi imatchedwa mass limit. Mass limit ndiyonena zoti galimoto yathu mlingo wake usapitirire 10 tons kapena 10 t imene iliyonena zoti ngati ngati ili 11 tons pamenepopo sikuloledwa kudusa ngati ili 8 tons ikhoza kudusa pamalo pamenepo na imatchedwa mass limit iyi ikutchedwa uh, iyi ndi awo- awo ya iyi ndi ya two-way traffic pameneyi ma motor cars pamalo pamenepopo sakuloledwa i mean ma, ma minibus uh, minibus prohibited kapena amati no entry for minibuses sakuloledwa pamalo pamenepopo chimodzimodzi iyi ya no entry

ndiye sitikuloledwa kupita ku right. For example, Blantyre kuno tikafika pa Victoria Avenue tikaima pa Ecobank, we are not allowed to turn to our right coz magalimoto akumachokera ku Panandozi kumasese kumakwezeka ndi mtunda. Pamene ikakhala ya left, uh, uh, left turn ahead prohibited ndiye kuti turn imene tipeze ku left kwathu kusogolo kumene tikupitako sitikuloledwa kupita ku left. Ah, tikafika apa iyi imatchedwa height restriction kapena height limit tili ndi ya height limit tilinso ndi ya length limit uh, length limit ya height limit amakonda kutipatsa kwambiri ma filling station or mwina msewu umene ukuyenda pali pamwamba pali chinthu chotchinga for example blantyre ndinena Independence Arch paja tili ndi powonekera mwambamu tili ndi rail- tili ndi railway crossing mwambamu apa tili ndi tili ndi railway mmwamba pamalo ngati amene aja akuyenera kuti atipatse height limit chifukwa chonena zoti mwina tikhoza kutheka kuti galimoto limene tikuyendetsayo yapakira kwambiri kapena yaloda kwambiri katundu woti a- andi- andi- ndi- ndi wamtali umumu ndiyeno ifoti sitikudziwa kapena sitinatsire- sitinatsatire malamulo zimene zikhoza kutheka kuti galimoto yathu ndi yayitali malo aja ndi afupi timatha kukakhulula kuwagumula kumene zimene zizi zimachitikira kwambiri ma filling station muja Chifukwa choti anthu ama- amakhala kuti sanaone height limit kapena sanaile sanaipange sanailemekeze height limit ija ndiye zimayenera kuti tizitsatira malamulo ngati amenewawo chimodzimodzi ya length limit iyi uh, Iyi imatchedwa noise prohibited. Noise prohibited iyi ndiyonena zoti malo amene tikuye tikudutsawo sitikuloledwa kudutsa ndi phokoso lina lililonse. Kumbali, msewu umene tikuyendawo kapena malo amene tiliwo sitikuloledwa kudutsa ndi phokoso lina lililonse mwa njira ina iliyonse. Tili ndi ina ya hitchhiking prohibited. Ya hitchhiking prohibited iyi ndiyonena zoti pamalo pamenepopo sitikuloledwa kutola matola.

Uh, tikamaliza pamenepapa tiyenera kuti tipite kuma uh, okay tisanapitirire kumeneko popo titapanga ma prohibitive ndi ma command mmene tapangira ma prohibitive ndi ma command ndiye kuti tamvetsetsa kunena kuti ma regulatory signs ndi chani apa anatipanga kuti anatipanga command kuti chikuyenera kuloledwa pamalo apa kapena chimene tikuloledwa kupanga pamalo apa ndichi Pamene kuma prohibitive kuja akutiletsa uku mwina anatiuza pedestrians only kuma prohibitive akutiuza pedestrians prohibited. Kuma command akutipa akutiuza pedal cycles and pedestrians only pamene kuma prohibitive akutipatsa pedal cycles or pedestrians prohibited. Right turn prohibited uh, right uh, akutipatsa turn right akutiuza right turn prohibited. Ndizi ndizonena zoti tikuzisiyanitsa kuti ndicholinga zoti timvetsetse kunena kuti kodi ma regulatory signs ndi chani.

amakhoza kupangidwa reserved. For example, mma banki, kaya mma ofesi, pali ma parking areas amene amapangidwa reserved. Maybe akhoza kulemba R, bank manager, R, customer, R, mwina, maybe, kaya amati customer service, kaya ndi customer amene, amene aja anapangidwa reserved for ma, ma, ma customers. Pamene ena tikhoza kupanga park, mwachisawawa ena ama, ama, malo ena amakhala oletsedwa kupanga park, pamalo e, pamalo, pamene malo ena timatha kulolezedwa kupanga park, ndiye amatha kutipatsa P and R. Pa ma, pa parking po pa tili ndi mwina pa P and R po, I mean tipite kaye ku ma R kumene kuli ma reserved, pali ma lane ena amene amapangidwa reserved for ma bus ena ma mini bus, ena ma midi bus amene ali ma coaster. kapena mwina bicycle lane ija imatha kupangidwa reserved f- ah, pali lane ina imene imatha kupangidwa reserved for buses only for minibuses only and for minibuses only motor cars only ndi amene ndi malo amene anapangidwa reserved for that particular ka mwina mtundu umene wa magalimoto pamene ena parking ikhoza kutipatsa Mwina pamalo ponena kuti tipange paki mwina ambulance, ma truck, ma motor cars, ma animal drawn kapena ma ma timati ma facility for handicapped people tikhoza kupanga aku tikhoza kupanga paki zinthu ngati zimenezo pa malo ngati amene ngati tapatsidwa. After pa pa pa, pa reservation titaona munsi mwake pali Timatha kuona ma reduced visibility condition, tili ndi day condition komanso night condition. Zambiri za pa ma reservation signs, ma informative komanso ma tourism signs tiona m'mabuku athu, ma soft copies kapena ma hard copies athu amene timagawa kunoko ku Atuweni Driving School. So from there let's move on ku ma tourism signs. Ma tourism signs ndi ophweka kwambiri chifukwa chonena zoti iwowa amakhala in a brown colour. Ma tourism signs ndi ophweka kwambiri. ma tourism signs amapezeka in a brown color that's the key point iwo alibe kuti ndi a permanent alibe kuti ndi a temporary amaoneka chonchi ma tourism signs akhoza kutipatsa b imene ili bed bed only kapena b plus b bed and breakfast akhoza kutipatsa caravan akhoza kutipatsa mwina parking area inf information center tikhoza kupatsidwa mwina restaurant ndi zina zambiri pamene ma informative signs amatidziwitsa let's say direction imene tikhoza kuyendera amatha kumaoneka chonchi that's ma reservation signs amaoneka mwa mtundu woteromo kuchoka kuma reservation signs li- tiyeni tipite kuma road markings ma road markings ndi zimene zimayikidwa pansi pa msewu zimene zimalembedwa pansi pa msewu, amatha kutijambulira, amatha kuti amatha kutijambulira kapena kutilembera china chilichonse chimene chimapezeka pansi pa msewu paja iwo aja amatchedwa ma road markings it's either drawing kaya ma lines kaya machani onse aja ndi ma road markings akhoza kukhala kuchoka ku ma warning signs ku ma regulatory even ku ma informative ka ku ma reservation kaya ndi kuti koma ngati alembedwa pansi pamsewu paja akutchedwa ma ma road markings kapena road surface markings ndiye tiyeni tiyambe kuona kuti kodi pa ma road markings poti timatha kupeza chani misewu imene timayenda ija uh, msewu wina uliwonse umakhala ndi mzere wa yelo kumapeto kothera msewu uja amene uja amatchedwa edge line uyu awa akamachokera uko amaona iyi awa akamapita uko amaona iyi uyu amatchedwa edge line edge line simatilola ifeyo kuyenda kunja kwa mzerewu kapena kuyima kunja kwa mzerewu Pamalo pamene pamakhala kuti tikhoza kuyenda kunja kapena kuima kunja imakhala ya dotted chonchi. Once ili ya continuous kapena ya solid chonchi nde kuti we are not allowed to cross or kuima or to park our car kunja kwa mzere uwu. Dzina lake amatchedwa edge line. Akupezeka kunja kothera kwa msewu. so tayamba kuona ma road markings tanena kuti ma road markings kapena ma road surface markings ndi zolembedwa kapena zojambulidwa zimene zimalembedwa pansi pamsewu paja pena timangodabwa kuti iyi ajambula chakuti kapena pali chimzere basi mwina white line imapezeka pakati ija komanso zoti mwina yangoti basi ndiyogawanitsa ena aziyenda wina aziyenda uku imakhala ndi ntchito yake line imene ijayi ndiyeno tiyambe ndi apa Pamenepapa tikuonapo after kuona edge line tikuonapo line imene imapezeka pakati pa msewu paja white line imene imakhala solid ameneyu ena amamutcha longitudinal line ena amaitcha solid line ena amaitcha crossing uh, no crossing line ena amaitcha no overtaking line Laini imeneyi sitiloledwa kupanga overtake kapena kucrossa kupita mbali mbali inayi mwa njira ina iliyonse chifukwa nthawi zambiri amakhala kuti malo amenewawa sali safe. Pamene iyi ikakhala kuti line white line yomwe ija ya pakati pa msewu ija imene ina imakhala ya ya dotted chonchi.

So apapa uh, what, you, you, uh, crossing line kapena overtaking line tikuloledwa kupanga cross kapena kupanga overtake ngati kuli safe kapena ngati sikuli safe kuti kukubwera galimoto ina kapena kuli china chake kutsogoloko nde sikuli safe we are not allowed to cross or to overtake otherwise ngozi ikhoza kuchitika pamalo pamenepopo Tikupanga overtake mlingo woyenera kupanga overtake ndi galimoto imodzi at once. Sitiloledwa kupanga overtake magalimoto awiri kapena angapo mu nthawi imodzi. Ambiri zimachitika zimenezi zodutsa magalimoto 6 pa kamodzi, ena kudutsa atatu pa kamodzi zimene zija imeneija imatchedwa improper overtaking. So improper overtaking imapangitsa ngozi zochuluka pa msewu. Ambiri amatha kupeza zoti apanga ngozi chifukwa cha improper overtaking. So tikuphunzira highway code for safety. Now tadziwa kunena zoti galimoto imene timayenera kutipanga overtake pakamodzi ndi galimoto imodzi at once. Kuyambira iwiri kukwera awiri kukwera mwamba ndiye kuti we are not allowed to do that at that particular time or at that particular moment. Uh, pali ina amatipasa nthawi zina amatha kutipasa uh, uh, laini ndi pakamodzi imene ili

Nthawi zina akhoza kupanga chonchi apa ndi kudzatipasa iyi. Ndiye kuti atipanikizira ndiye kuti amene akupita ukuwa akuchoka apa kufika apa they are not allowed to overtake. Pamene akafika apapa akhoza kupanga overtake if it is safe. Chimodzimodzi akuchoka apa kufika uko they are not allowed to overtake. Once afika apapa akhoza kupanga overtake ngati kuli safe.

Pamene tikupereka mpata kwa pedestrians, pamene tikuima kupereka mpata kwa mapedestrians, timaima mkati mwa mzere uyu imene imatchedwa stop line kapena yield line. Amatha kuika stop kapena yield. Ikutchedwa stop, stopping line kapena stop line kapena yield line. Uyu ndi uyu amatchedwa painted islands. Ma painted islands samatilola ifeyo kuyenda mkati mwa iwowa. Timayenda kunja kwa, kunja kwa iwowa, uku, uku, uku, uku, uku, komano we are not allowed kuyenda mkati umumu. Tili naye pa Mwanza Turn Off pa Zalewa, ku Limbe tili nayo pa tikadusa pa Annex after pa manda cha pasogolo paja msewu wa kumsika tili nayo Painted Island, pamene pali water board ku Makata road tilinso ndi painted islandnso, malo ena ngati amenewo ndi amene tili ndi ma painted islands. Uyu amatchedwa zigzag zone line. Zigzag zone line amatha kuoneka chonchi kapena mooneka chonchi mwamtundu woteromu kapena uyuyu. Uyu zigzag zone uyu amatipatsa uthenga wonena kuti tikuyandikira pedestrian crossing. Pamene wayamba zigzag zone line uyuyu apa amakathera pa pedestrian crossing apapa. Ku Blantyre kunoko analipo pa highway koma samaoneka bwinobwino, ku Lilongwe pamene pali St John's opposite ndi Partners in Hope alipo pamene pajapa, anatipasa awaa chonchi nkutipasa no crossing line mkati mwakemu nde kuti we are not allowed to cross at the same spot we are approaching a pedestrian crossing. Uyu amatchedwa arrestor bed. Akhoza kukhala wooneka mwa mtundu woterowu kapena wooneka chonchi kapena wooneka chonchi. Uh, arrestor bed ndi malo amene amapulu- amapulumutsa amagalimoto amene ma- mabreki awo amasuka kapena ma- mabreki amene aonongeka. For example, tikupita mwina ku mtsetse, of course Malawi kuno kulibe koma maiko ena alipo, tikhoza kuzakumana nawo moyenda. mm. So pamene tikuyenda like tikupita ku mtsetse amatha kuona zoti apa kuli galimoto ipezeka zoti yaonongeka ma brake ukuku singakaime bwinobwino ndiye tipange bwanji amapatula kansewu kena kamene pamakhala malo amene akamakathira pamalo amene pali mchenga kapena dothi lokhalokha limene galimoto ngati tikuchokera kuno galimoto yathu yaonongeka ma brake tikangoona akanga atilembera pansi ndiye kuti maybe 50 50 meters ahead kapena 500 meters ahead timapeza arrestor bed timakhota kumenekoko kusogoloko timakapeza malo ameneo bed imeneyo ya mchenga okhaokha imene timakaima bwinobwino ndikukonza galimoto yathu kupanga fix ma brake athu then we can proceed or we can go chifukwa chonena zoti paja galimoto mumchenga sithamanga komanso mudo- mwa- mudothi simathamanga chifukwa yake bed imene imakhala ya mchenga kapena ya dothi yokhayokha ndiye amatha kuoneka mwachonchi imwe amatha kuoneka chonchi amathanso kuonekanso chonchi uyu ndi stop atipasa ka stop mark yake yield mark komanso atipasa ya speed limit uyu akutchedwa amatchedwa box junction kapena junction box box junction kapena junction box amakhala m'ma junction so sitimaloledwa ifeyo kuyima mkati mwa box timachokera uku kumapita uku komanso kuchoka uku kupita ukuku ngati mwina anzathu waima apapa ife tili uku tikupita mtundamu ndiye zapeza zono zoti kutha kuona kuti mbali nayi tikaima kunja mbali nayi tikaima mkati its better to wait rather than kuti tikaponde box mkati tikaime mkati mwa box siziloledwa anzathu aja akadusa ife ndi pamene tikhoza kukaima apapa kunja mwa box Ah, tili ndi ena timatchedwa amatchedwa ma lane divert arrows amene amatiuza amene tikhoza kuyendera tikhoza kupita uku kapena tikhoza kuyenda choncho ndiye kuti msewu umene tikuyendawo tiyenda tikula- tikuloledwa kupita straight uku atipasa direction chimodzimodzi komanso chimodzimodzi ya railway crossing imaonekanso mwa mtundu woteremu Ndiyeno tatha kuona ma road markings amene tikuwapeza mu book 1 kapena mu highway code 1 ndiye tapanga cover ma topics angapo. Tafika uku chifukwa timachokera timaona ku highway code 1 kumene timaonako the road rules and regulations kumene anapangidwa timaonako ma warning signs and ma warning signs ma regulatory signs komanso ma directions taziwa ma warning signs taziwa ma regulatory signs komanso uh, ma directions ndi ma hand signal amene amagwiritsidwa ntchito pa msewu amapangidwa ndi ma- amakhala ma driver signals komanso ma traffic control signals koma ndikufotokoza ochepa chabe amene ali ma uh, ma, ma, ma, ma driver signals Tikakhala kuti tikumuza zathu zonena zoti am ready to be overtaken timapangira zanja lathu la manja pat am ready to be overtaken. I am slowing down or I intend to move uh, I intend to I am slowing down or I intend to stop. Pamene I intend to move out or to turn to my right. Pamene I intend to turn to my left. Pamene ma traffic control signals amapanga ndi ma police men aja kapena ma traffic officers amakayima pa nsewu, pamene akatipanga chonchi amakhala kuti amene tikubwera kutsogolo kwawo tikuyenera kuti tiyime kapena tikuyenera kuti tibwere, kapena amene tili kumbuyo kwawo tikuyenera kuti tiyime, kapena amene akubwera m'mbali akuyenera kuti abwere kapena ayime. Ndiye ngati akupanga akutsogolo ndi akapanga chonchi chonchi ndiye kuti akutsogolo ndi akumbuyo kwawo akuyenera kuti atani? Ayime ndiye tapanga cover ma warning signs taziwa kuti ma warning signs ndi chani and imene imapanga follow after ma warning signs ndi ma hazard marker signs then tapita ku ma regulatory signs kumene taona tasiya tapanga ma command ndi ma prohibitive then tamvesa kuti ma regulatory signs ndi chani musi mwake tafotokozerana ma reservation signs ma informative komanso ma tourism amene tikuwapeza m'mabuku athu amene timapasa timapereka kuno ku Atuweni driving school amene timaphunzirira amene ali highway code 1 komanso highway code 2 Then from there we moved to ma road markings. Kuma road markings ndi kumene timaona zinthu ngati zimene izizi. After kumeneku ndi kumene taonako ma directions. Ndiye kuti highway code 1 maphunziro timakhala talekeza pamenepapa. Zikomo kwambiri.